omenala ofu obi ga-anọfọ n'ụbọsị nke taa bụ ijele ijele ga-anọfọ ị na ndị nna anyị ga-anọ n'ụbọsị nke taa biko mgbe ọ na-abata ebe a ị hụrụ ya na mmadụ ya gbadaghara ebe ọnwa mmadụ dị ya n'ime

ijele n'aka ome ome omenala ofu obi ee, ndị omenala ekele m unu lekwanụ ọjị ndị omenala mgbịrịgba amarọ na ije dị ori anya chukwuo chukwuo chukwu Okeabiama chukwu kere enigwe kee ana ma mmadụ ekeghị ya ọ gụwa bụ onye izizi ọ gụwa bụ onye mbụ ọ gụwa ka anyị na-akpọ isi ala enye mana anyị na-akwanyere ihe ndị ọzọ niile i kere eke ugwu ọkachasị ndị i ji arụ ọrụ ọ mụwa wa na ya gba ọsọ ugwu wụ ijele eji m nzu n'aka onye wetara nzu chọga ihe ọma ụkwụ kpara nzu ga-ejeta ihe ọma anya kpakwanụ nzu ga-afụ ihe ọma aka kpara nzu ga-emetụ ihe ọma ihe a ọfọ m n'isi ndị omenala asị m aja ana togo biko bịa kparanụ nzu nọ na ba agụọ na agụ abụ anyị zọdoro ọkpa na aja ana togo wee na-agọ ọfọ ụtụtụ tata bụ orie wee na-asị ihe niile Chukwu Okeabiama ji tọọ ntọala Togo asị m unu ncha bịa kpara nzu Anijana wee bịa kpara nzu anyị sịrị mmụọ na-eweta ihe ọma n'ala Togo nke na-enye ndụ nke na-adị ekwe ka ihe ọjọọ bịakwuru mmadụ nke na-eweta akụ na-eweta ogologo na ahụ isi ike anyị sị gị bịa kpara nzu aja ana Afrịka bịa kpara nzu aja ana Biafra bịa kpara nzu aja ana Igbo bịa kpara nzu aja ana Enugu steeti ebe m si bịa bịa kpara nzu aja ana Nsụka bịa kpara nzu aja ana ala Ejugogo bịa kpara nzu ala Emelu bịa kpara nzu ala Ụmụkwu Ezeọmaga bịa kpara nzu asị m mmụọ na-emere ndị omenala ihe biko nụ bịa kpara nzu ndị nche eziokwu biko nụ bịa kpara nzu Ee, arụsị na-anụrụ anyị ọgụ nke na-achọ ka ọ dịrị anyị na mma anyị sị unu ncha bịa kpara nzu ee ndị nwe anyị nọ na mmụọ nne m na nna m bịa nụ kpara nụ nzu ise anyị sị ka anyị kpara ya bụ nzu ka ihe dị ka nzu mewe na ndụ anyị ise ka mbọsị nke tata chara anyị nzu nzu ise ọpụpụ anyị na mbata anyị nzu nzu ise ọ nya ka anyị gọrọ n'ọfọ ndị enu na ndị ana ise eji m odo asị m ka ihe yiri odo doro anyị ise onye wetara odo chọga udo asị m udo na ndụ anyị ise udo n'etiti ndị omenala ise udo n'ezinụlọ anyị ise anyị siri udo n'ala Igbo ise udo n'ala Biafra ise ee udo n'isi ndị na-achọ udo ise udo n'ala Togo ise ebe anyị nọ na-achọta ihe anyị na-eri anyị si biko ka anyị n'ala Togo nọrọ n'udo ise ee mmụọ niile anyị kpọrọ na nzu biko nụ bịakwanụ kpara edo ise eji m ọjị n'aka igbo wepụta ọjị anyị ekwuo na o si dị anyị n'obi ọ ọjị ka anyị ji ayọta mmụọ ihe chukwu oke abịama anyị na-akpọku arụsị na-alụrụ anyị ọgụ ndị ichie eziokwu leenụ ọjị ndị omenala jiri bịa tata bụ bịa were ọjị a chebe ndị niile m na-aga ịkpọ n'iru ma mmụọ m na-aga ịkpọ n'iru nne m ọha eze ezi nwaanyị dị mma ee mmụọ na-emere m ihe ee ijele nwaanyị adada Nwabụeze abụghị ndị ushi arụsị niile na-alụrụ ndị omenala ọgụ ndị ichie eziokwu ndị anyị na-akpọ ndị na-anụrụ anyị ọgụ ndị na-ekwuchitere anyị na mmụọ anyị na-ekwuchitere na mmadụ anyị ji ọjị n'aka wee na-asị na onye wetara ọjị chọga ihe ọma otu a ka ọ dị. ee anyị sịrị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ise ogologo ndụ na ahụ isi ike ise ihe akụ ihe enwe enwe ise ọ nya ka anyị na-ekwu okwu ya ee ọkwa na okirikiri ka a na-agba ukwu ose ada arị ya enu ee nwata chọwa ihe ọ dịka ọ na-eme ihe ọjọọ mana ọ chukwu oke abịama ma nke bụ eziokwu ihe anyị na-achọ bụ ka ọ dịrị anyị na mma anyị si na ọ ga-adịrị ndị omenala na mma na ọpụpụ anyị na mbata anyị mma mma anyị jebe ejebe anyị ruo ebe anyị na-aga anyị nataba anataba anyị ruo anarute anyị siri anyị kpọsa anyị ere anyị ree anyị erite uru anyị rie uru ọ baara anyị n'uru ee anyị siri egbe bere ugo bere mana nke si ibe ya ebena ya fegide ọ ma fụzi ebe ọ ga-ebe ee anyị sịrị ka anya ndị ichie dị n'ebe anyị nọ mm. ee anyị na-eje eje anya ha dị n'ebe anyị nọ ee ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụra ọ nya ka anyị na-ekwu nke onye na-eme ya ga-ezeri ọkachasị ndị na-eme ihe ọjọọ mana ndị na-eme ihe ọma mana onye ọbụla sị na nke anyị na-eme ama ngara anyị chukwu oke abịama anyị sịrị na ọgụ a bụkwanụ unu ka ọ dịrị mm. ee anyị jebe ejebe biko unu soro anyị jebe anyị nataba anata unu soro anyị natawa ise anyị si ka izu ụka ka mara anyị na mma ise na ihe ọbụla anyị tiri aka ngazi ngazi ise n'ebe anyị na-arụ ọrụ ndụ ndụ biko dododo anyị si na isi anyị ama atọ n'ala togo Hmm. na nwa eze adị efu na mba ọdụ ọdụ ee ọkpa nke anyị ga-abịa nke anyị ga-eji wee naa ga-aka mma ise na anyị na-ana akpa anyị ga-eju na akụ ruo ụnọ amara onye kpara ya eh, a sị m na ụna ka ọ ga-adị n'isi ime ndị omenala biko na asị m udo n'etiti ndị omenala ee eh, ka ndị niile omenala na-acha ọkụ n'obi chukwu oke abịama asị m ka unu jiri ngozi wee saa ha ahụ ee eh, ka ụwa makwanụ na ọ unuwa ka anyị na-efe ee ọ unuwa ka anyị na-efe ọ kwa na ọkpụkpụ nna tafọrọ nwa ka anyị na-ata ihe a ọkụ e mụnyere anyị n'aka anyị ama kwe ka ọ nyụ karịa anyị anyị sị na ya bụ ọkụ ga-enwugide n'etiti ndị omenala udo n'etiti anyị agamniru n'etiti anyị ebumnobi anyị niile na arọ nke anyị nọ n'ime ya ka ha cha bịa na mmezu asị m eke la ọjị orie la ọjị afọ la ọjị nkwọ la ọjị n'afọ ndị enu na ndị ala ka anyị gọrọ na edo ka anyị gọrọ na nsu

biko na ọnụ mmanya ọkụ mmanya mmiri ka anyị biri ha anyị sị ka mmanya mmiri bụrụ anyị ọcha na ndụ anyị ndị ọcha ka mmanya mmiri so anyị na-abịa n'afọ ndị ise aka chukwu sonye aka ịchọba aka n'ụwa ma ịchọba chukwu nna ịbanye iji ka mba ọbegwu ọma

Nke ụlọ mmanya ọ bụ ka anyị ji wee bịa gbara mara akwụkwọ olu ada na aka na ntị anyị sị biko ana Togo nụrụ onu anyị ana Afrịka nụrụ onu anyị ana Biafra nụrụ onu anyị ana Igbo nụrụ onu anyị

mgbịrịgba amaghị na ije dori anya ndị anyị na-agwa okwu na-anụ ihe ndị anyị sokwa na-afụ ụzọ ha sị na oge ahụ ọ dị anyị ka olileanya adịghị ọ bụ oge ha na-eme ihe ise a na ebe ahụ anyị chere na a na-ewufe ahịhịa bụ ebe ha na a na-ebuli nwa oge nwa ogbenye elu. ise ha sịrị anyị amana jijiji na ihe gbasara anyị nọ ha n'aka ihe gbasara mụ na gị naabọ nọ ha n'ọba aka ha sịrị obi atụzina anyị ụjọ maka na ebe a ha sị anyị gawa na ha so anyị aga ise before anyị ruo na ha nọrịgo ise ha sị anyị lee anya anyị ga-afụ ka ọ ga-esi wee gaa ise ome omenala omenala ọ ga-adị ofu obi onye aghala nwanne ya

na ibe a na-akwakọrọ ime ya nnọọ ụtụtụ ọma Ah, biko anyị anụọla ozi si n'ọfọ pụta chifu nwa ijele bụ ebutoro ọfọ n'ụbọchị taa ya na ndị nna ya anọkọọla ha zikwa anyị ozi o ziri anyị anyị na-arịọtụ ozi e ziri anyị a sị na anyị nwe ha ndidi na ọbụ anyị na ha so mgbe ọbụla ị na-agafe ihe ọbụla ị na-agafe na ndụ gị cheta ozi ndị nna gị ziri gị na asị anyị nwe ha ndidi na ọbụ anyị na ha so ihe ọbụla gbasara anyị dị ha na ọba aka ana mgba ha ọ dị otu a ụjọ ekwesịghị ịtụ anyị because anyị kwuola okwu site na ọnụ ya a sị ka ọfọ niile anyị gọrọ ma nke a gọrọ agọ ma nke chifu igwe gọrọ n'ụbọchị taa ka ọfọ soro ibe ya ha na chukwu na ndị ala omenala biko anyị lee anya anyị na ha eto otu anyị si na-eto bụkwa otu ihe anyị nwere ma ihe mmetụ aka anyị ma amamihe anyị ga na-eto biko anyị ga-eji ohere a nara okwu mgbamume n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Ifeanyịchukwu eze ihe ọma ka ọ bịa gwa anyị okwu na okwu ole ma ole

omenala omenala ka anyị ga-eso ma anyị na-eje eje ma anyị na-ala ala omenala ka anyị ga-eso ome ome ga-adị omenala rienụ, onye ahụ taa ka ahụ ya echi omenala ṅụọnụ onye ahụ taa ka ahụ ya echi ndị omenala ekele m ụnụ anyị kelekwara gị ọ mụ a bụ Ifeanyịchukwu eze ihe ọma Em, obi obi ụtọ dị m ewe ee maka ndị omenala ibe m ma mbagide anyị gara afụ na aka ndị nna nna anyị nọ n'ime ya although na anọ m dị ya mana spirit m nọ dị ya m watchiri everything niile otu o si wee gaa I believe na ndị nna anyị agọziere ndị omenala isi afọ a asị anyị rịba na anyị aga-ada maka na nwata nna ya duru oshi na-eji ọkpa agbawa door anyị ama ka ọ ga-esije eme mana ha nwa bụ ndị ichie ma ka ha ga-esije eme ya mee ihe siri ike ọ dị mfe so ihe m na-agwa ndị omenala n'ụbọchị nke tata bụ na ụkwa anyị na-apị na mkpụrụ dị ya n'ime maka na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ onye ọbụla na-eme omenala mee ya n'ime mmụọ na eziokwu Chukwu oke Abịama na ndị ichie ndị nna nna anyị mmụọ niile anyị na-akpọku ga-anọnyere onye omenala maka na o gbuo n'aka nni ọ ga-egbute ihe ọma o gbuo n'aka ekpe ọ ga-egbute ihe ọma o gbuo na akọ nke ọbụla ọ ga na-egbute ihe ọma ihe ọma and onye ọbụla na-achụ onye omenala ga-ada onye omenala wee ike na-aga n'iru a ga na-ajụ gị ka ebe ị gwọtara ọgwụ ee ndị ọ- ndị ụka sị na ekpere bụ ọgwụ anyị gwọrọ and ọ kwanụ omenala anyị na-eme ọfọ anyị na-agọ ọ bụkwa ọgwụ nke anyị gwọrọ a na-agwọ ọ na-ere m na-agwa ndị omenala bụ ka obi sie anyị ike obi onye ọbụla bụ onye omenala obi sie gị ike maka na mmụọ emepee gị anya hụ mmụọ na-eso gị ndị nna nna anyị ndị ichie eziokwu otu ha si aga eso gị aga ebe ọbụla ị na-aga A- akwụkwọ ụka baịbụl a maka ndị omenala ka ọ na-ekwu maka na ọ sị na na a ga-enye anyị angels bụ ndị nna nna anyị ha ga-ekwe ka anyị daba na olulu so onye omenala mara na omenala ị na-eme na ọ ihe kwesịrị ekwesị na ị ga na-eme ya obi esie gị ike onwe once aka gị kwụ ọtọ onye ọbụla na egwuru gị onini ị ga-eleba anya onye nwa ga-adawe ga n'ime onini ahụ ise onye a bụdo onye gị na-abịa na-ajụ gị ka ebe ị gwọtara ọgwụ maka oge ọbụla mmadụ bịa na-asị gị ka ebe ị gwọtara ọgwụ ị ma na onye a nwa nwe- nwere ihe ọ na o nwere ihe ọ na-eme o nwere ije o je gwọrọ gị mana ọzọ si dibịa agwa ya that na mmụọ na-eso gị karịrị so o chee na ị na-agwọ ọgwụ ọ ga-abịa ịjụ gị ka dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ so ọ ya nwa bụ portion ndị omenala so a- n'ụbọchị nke taa adị m very happy a kpọlitekwa m because ee ọ- o si n'ọnụ ndị ichie mkpọlite a kpọlite m si n'ọnụ ndị ichie and achọrọ m ịgwa ndị omenala na ọfọ a jere gọọ na bagida ndị nna anyị sị na anyị ga-afụ ihe nrịba ama nọ n'ime ya n'afọ a n'afọ a na onye ọbụla ga-enwe abụ otito ọ ga-eji wee sị na ndị nna anyị na ha nọ n'ọrụ onye akpatabeghị before ọ ga-akpata ise onye nwegoro na-enwe before ọ ga-enwekwu ise ka ọ bụ na onye na-achọ ọ ga-enweta ya nwata obi gị dị ọcha otu ka obi anyị dị ọcha na ihe ahụ bụ ihe bụ ebumnobi anyị na ha ga-emezuru anyị ya and ike dịkpa ha nwa imezuru anyị ya mmụọ niile anyị na-akpọku no na ha ha na-anụ ọ ha nwa bụ our guiding angels so ihe a na-asị our guiding angels our guiding ọ ndị ichie agwụ anyị na-akpọ ndị mmụọ anyị na-akpọ ọfọ anyị na-agọ ọ na-eru ha ntị so a sị na this year na otu anyị si wee jee gọọrọ ha ọfọ ee kpọkuo ha na mbido afọ a na ihe roma ama ga-abụ nke anyị onye ọbụla ga na-enye ee testimony abi testimony upon testimony ọgodi i nyepụ ọgodi enyepụ ị ga-afụkwa ya na ọ na-eme na ndị ichie na ha agọzi gị ndị na-eje eje anyị ga na-ejeru mba na-alọru anyị ga na-ejeru n'udo na-alọta n'udo ihe ọ bụla anyị ga na-eme ọ ga na-aga aga asị m ekele m ndị ndị isi anyị kelee ndị omenala niile ome ome omenala ofu obi ome ome omenala omenala ofu obi omenala rienụ omenala ṅụọnụ ndị omenala Ihe ọma na a sị m ọ ga-adịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma na oye dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ ahịa na izu n'anọ ndị mbụ na ndị egede biko ndị omenala unu hụrụ ihe kwuru na ya wee sị na ọfọ pụrụ ya ọ sị na anyị- na ihe anyị na-eme na anyị ajụkwala otu ọ ga-esi mee na ha sị na anyị nọ ya na ha nọ ya bikonụ because ịma a sị ime unu ma ihe a na-akpọ ebu ebe ụmụ ike na-aga aga chịrị onye amị ọ chịrị onye ọha ọzọ ka bụka ihe nwa bụ anyị nwa bụ ebu anyị nwere ike ga-akpọtasị ndị mmadụ ka ha bịa lụọrọ anyị ọgụ ọ dị na na-alụrụ anyị ọgụ a sị na ọfọ niile a gọrọ taa eji ewu gọ eji nzu gọ eji ọjị gọ eji nnama gọ ọ ehi ọfọ sịrị ibere ha chukwu kere igwe kee ụwa ndị omenala otu anyị na-apụ n'izu ụka a dị ihe ọ bụla anyị ji achọ afọ anyị anyị ga-enweta ya ndị mmadụ na-asị na ọ dịghị mma anyị nwa ga-asị na ọ dị mma n'ihe onye ji mere omenala biko ana m ekwu unu si banye n'ime omenala ka omenala baa n'ime gị biko a sị na anyị nwee ofu obi bụrụ ofu ụmụnne ihe nwanne gị na amụrụ n'afọ ga-eme gị ewe gị iwe nwanne gị onye gị na ya nọ ebe a ya mee ka o wela gị iwe arị sọ people na-ahụta ya a sị na otu chi otu chi o- o- otu chi kere ma ọ bụ otu dị ize dị otu n'otu bikonu onye Deeper Life onye Deeper Life ibe ya ibiri nwanne ya rịọ ya ihe ọ ga-ebu ụzọ nye Deeper Life wee na-enye nwanne ya otu anyị chọrọ ka anyị wee were ịhụnanya na na omenala nke a bụ first step anyị na-eji azọnye bikonu and ha na-epreachikwa n'ebe niile wụ udo na ịhụnanya ebe ahụ anyị nọ anọ so omenala bụ ụzọ ndụ na eziokwu a sị m mgbakọ anyị abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa unu hụrụ otu anyị si mee ihe niile ya na-agazi agazi ndị nna anyị sị gị nye ha enye gị unu achọkwala ajụjụ ọ sị na ngwa unu onye ọbụla nọ n'ebe a na omenala ihe ọ chọrọ ime ya kwuo okwu gwa ha na ọ bụrụ na ha emezie na ọ bịa bịa omenala kwuo okwu gwa ha na ihe niile ị chọrọ ka ha mere gị kwuba okwu gwa ha dị ọcha n'ime obi gị dị ọcha n'ime onwe gị ha ga-emezu ya mụ enwere m testimony etu ọ dị na ọ bụ ihe m gwara ha na-emere m otu anọ biko nụ ha sị ndị omenala nwanne na nwanne na-anọ n'ụlọ ime ụlọ asa akwa ha ruru inyi ka anyị were ofu obi na-eje nụ ome omenala ofu obi nnọọ nụ